An balima 223 Chrono TV ɲamadabaw foli ni waleɲumandɔn ye aw ta ye fo y'a fɔ aw ka ɲamadali yɔrɔ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin aw ka bamanankan kunnafoni kɛnɛ sigitɔla ye min bɛ lase aw ma aw ka jabaranin so mandi fɛ n'o ye 223 Chrono TV ye Mali kɔnɔna kunnafoniw an ka sigidaw kunnafoniw fo ka taa se jamana kɔkantaw ma k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan en temps réel nanzaraw ko ten a waati yɛrɛ yɛrɛ la wa a sɛgɛsɛgɛlen fana o de ka nɔgɔn 223 Chrono TV ma an b'a fɔ aw ma bi ko aw bisimila bi ta kɛnɛ kan bakurunba kunnafoni damadɔ minnu b'an bolo olu de filɛ nin ye an ka jamana minisiri min bɛ n'a ɲɛsin bɛ jamana kɔkantaw ma Abdoulaye Diop a ye fara kariba la tuguni lajɛ dɔ tun bɛ ka kɛ Bruxelleskaw fɛ yen n'o y'o lajɛ tako bi saba ani wɔɔrɔnan ye maa caman tun bɛ a kɛnɛ kan Abdoulaye Diop a ye AES jamanaw ko k'u jɛ ka tila ka tiɲɛ fɔ diɲɛmaa ye AES ko ye min ye ko maaw hakilila ko AES ko dabɔ min kama k'o tɛ dɛ k'u k'u sigi k'an taatɔ filɛ bani an ka furancɛla fanga maa ɲɛmaa colonel Assimi Goïta AES minisiri min ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma a y'olu fara ɲɔgɔn kan u ka lajɛ min tun bɛ ka kɛ an ka faaba kɔnɔ bamakɔ ka se ka taa u dala ɲininka lajɛ in tun ye min ye ani hakilina minnu bɛ olu la Bakurunba kunnafoniw na hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiri min bɛ n'a ɲɛsin bɛ dugu jukɔrɔ nafolokow ma ale kɔni ye kunnafoni di k'a fɔ an ka damandaw baara ka ɲɔngiri fo septembre kalo tile 30 san 2024 ka sanga ni kasara dɔ ye kasara min kɛra sababu ye ka se ka maa mugan bɔɲɔgɔnko minnu sera ka ye k'olu bɔnɛ u ni na. nin de ye bi bamanankan kunnafoni bakurunbaw ye aw bisimila a tɛntɛli waati ni a kuma na n taara n nana bamananw ko ten ko dantigɛli jan tɛ o la an ka minisiri min ɲɛsin bɛ jamana kɔkan kibaru ma Abdoulaye Diop ni nazaraw k'a ma ko affaires étrangères ale tun bɛ Bruxelleskaw fɛ lajɛ kɛrɛnkɛrɛnlen min tun bɛ ka boli an bɛ se k'a fɔ AES jamanaw ka ko ɲɛ kan ka ɲɛfɔli jɔnjɔn kɛ farafinna lasigiden caman tun bɛ a kɛnɛ kan a daminɛna kalo in tile mugan ni wɔɔrɔ ka taa se a tile mugan ani seegin ma Bruxelles jamana kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa caman tun bɛ a kɛnɛ kanna la fɛn min ye ɲɛfɔli caman ye ani ɲɛfɔli ye o kɛra AES kunkanna na Abdoulaye Diop fɛ a da kɔni ma to bɔrɔ kɔnɔ bawo a ye kuma in fɔ k'a bɔgɔladɔn k'a ɲɛfɔ nansaraw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko AES ko dabɔlen don min kama a kun ye min ye wa a tɛ taa ka min to a y'o ɲɛfɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ko min ye AES jamanaw ye ko u kɔni wulilen bɛ k'u jɔ u b'u ka baara la kɛrɛnkɛrɛnla sa k'u bɛ fɛ ka na ni yɛlɛma caman ye sahara kɔnɔna la yɛlɛma minnu ni don nataw la min ye ɲɛtaa ni basigi ni kolosuma ye ko jamana ninnu minnu sɔrɔ u sigiyɔrɔ la k'u k'a dɔn k'a fɔ bi bi in na AES jamanaw bɛ u ka baara kɛ n'u yɛrɛ ye hakilina wɛrɛ tɛ bɔ diɲɛ fan si fɛ ka na ko a y'a don tan walima a y'a bɔ tan a ye dɔ bɔ nin na walima ko a ye dɔ fara nin kan ko fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ dantigɛ ko dantigɛyɔrɔ saba de b'a la ni min ma dantigɛ wagadugu k'o bɛ dantigɛ ɲamɛ walima k'o ka dantigɛ bamakɔ ko n'o bɔra yen wa ko dantigɛyɔrɔ foyi tɛ AES jamana kunkanko la

k'u k'a dɔn k'a fɔ jamana si tɛ yen min b'i da don olu kunkanko la n'u yɛrɛ ko min o de don n'u ko min tɛ k'o fana tɛ a ko u bɛ a da diɲɛmaa tulo kan ko bi bi na AES jamana u bɛ a fɔ bɛɛ ye olu ni CEDEAO ni UEMOA n'u bɛɛ na sigi la ko n'a ka di maa min ye n'i nana an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ko n'a man di maa min ye k'i k'a to yen k'a bɛ min fɔ diɲɛmaa ye ko ni erɔpu tɛ yen Ko irisiw bɛ yen ni irisiw tɛ yen siniwaw bɛ yen ko ni siniwaw tɛ yen ko ɔsitaraliyaw bɛ yen ko bawo k'a b'a fɔ diɲɛmaa ye bi ko mali furu sen tɛ jamana kelen si fɛ bilen u kɔni b'u yɛrɛ ye sa ni AES jamana n'a ka d'u ye cogo min u ka ɲɛtaa ko n'u ka sabati la u b'o baara k'u yɛrɛ ye maa da t'a la kuma tɛ maa se ma kunnafoni nasɔrɔ la an ka furanjɛla fanga maa ɲɛma kolonɛli asimi goyita a ye AES minisiri min ɲɛsin bɛ kunnafoni ko ma a y'u bisimila ka se ka taa u dalaɲininka an ka faaba kɔnɔ ka sanga ni u tun bɛ lajɛ dɔ la AES jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sa an ka faaba kɔnɔ bamakɔ lajɛ tun bɛ ka boli min kunkan diɲɛ bɛ ka laban subahana mansinko la cogo min o bɛ se ka walankata AES jamanaw kɔnɔ k'a bɛɛ kɛ suko ni dugujɛ la k'a ban ka ko bɛɛ yɛlɛma sanfɛ mansin kan cogo min na o lajɛ de tun bɛ an ka faaba kɔnɔ minisiri ninnu fɛ minisiri ninnu bisimilalen kɔfɛ nizɛri minisiri n'o ye sidi mohamɛdi araliyu ale ye kɔrɔfɔw ta ka foli fɔlɔ di kolonɛli ma asimi goyita bonya min kɛra u nanen bamakɔ u ka lajɛ daminɛ fo ka na se a kuncɛli ma ani jamanakuntigi bisimilali min kɛ u ka lajɛ in senfɛ ka se ka o foli ni o bonyamasegin kɛ a ko baara min daminɛnen nin n'o ye ka kunnafoniw bɛɛ yɛlɛma subahana mansin sanfɛ ani ka subahana mansin ko don ba la AES jamanaw ka baara ko bɛ se ka baara bɛ se ka yɛlɛma ka cogo min na ko e k'a dɔn k'a baaraw daminɛna wa u da b'a la k'a fɔ fɛɛrɛ don min ni a tɛ tiɲɛ u bolo ale kɔfɛ min ye burukina ta ye n'o ye aminata zɛribo ale fana ye kɔrɔfɔw ta a ka kɔrɔfɔ fana bolila o sira kelen kan k'a fɔ nin sira min ye nin AES jamanaw bɛna baara k'a la kosɛbɛ walasa AES jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min kunnafoni ko siratigɛ la o bɔlen kɔfɛ min y' ka Masakɛ yɛrɛ ye colonel Assimi Goïta a kɔni wele bila jamana ninnu ma k'u k'u cɛsiri k'u timinanja u ye ŋaniya ɲuman min siri nin baara in kama bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa AES jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛ to ban maliba kɔnɔ hali bi minisiri min n'a ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafolo ko ma n'u b'a wele ko mine ale kɔni ye kunnafoni di k'a jira k'a fɔ min ye an ka damandaw ye ko k'u bɛɛ baara ɲɔngiri fɔlɔ fo ka taa se septembre kalo nata tile bi saba ma san ba fila ani mugan ani naani o sɔrɔla mun fɛ min ye an ka damanda dɔ ye ale kɔni kasara ye olu sɔrɔ damanda min n'u b'a wele ko kalako kalako maa mugan bɔnɛna u ni na o yɔrɔ la ka sanga n'o ye sa min ye an ka furancɛla fanga maa ɲɛmɔgɔ ye minisiri min ɲɛsin bɛ dugujukɔrɔ nafoloko ma ale kɔni ye kominike kɛ o yɔrɔ bɛɛ k'a b'a ɲini u fɛ u ka damanda bɛɛ ɲɔngiri mali fan bɛɛ fɛ nin waati in na ka sanga ni kasara min ni o y'u sɔrɔ minisiri amadu keyita a ka nin kunnafoni kɔni n bɔra k'a bɛn kalo salen juin kalo tile tan ani duuru ko k'a ta o don na fo ka taa se septembre kalo tile bi saba ma k'u kɔni ti jɛn n'a ye abada damanda ka baara sigida ninnu si kɔnɔ wale yɛrɛ sen fɛ Kasara min kɛra u ye maa dɔ sɔrɔ k'a dala ɲininka kalako yɛrɛ bɛ dugu min na a bɛ yanfolila mara la Buguni région a b'o de kɔnɔna la kunnafoni kunfɔlɔ y'a jira k'a fɔ damanda in dafirilen don fɔlɔ ni o ye sibiridon ye sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ maa seegin o de bɔnɛnen yera a ni na fɔlɔ ɔ u nana tɛmɛn ni ɲininiw ye ka na suko ni duguya cɛ ka na se maa mugan bɔɲɔgɔnko ma o de bɔnɛna a ni na ɔ maa caman bɛ yen olu tununna waati min ɲinini gannen don min ye sigida maa ɲɛmɔgɔw ye olu kɔni wulila ka na lajɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya sa perefe ale nanen kɔni ye yamaruya di k'a fɔ ɲinini ka jɔ o yɔrɔ la ko ka sabuya kɛ sigida in na yɔrɔ caman bɛ yen olu pɛrɛnpɛrɛnnen don wa k'a waati fana tile damadɔ san bi ka na a bɛɛ la o la sa u y'a ɲini k'a fɔ ɲinini ka jɔ ka sabu kɛ n'a ma jɔ kasara wɛrɛ bɛna kɛ min ka jugu ka tɛmɛ kɔrɔlen kan a b'aw la k'a fɔ nin kasara min kɛra nin sigida kofɔlen na a kɛra sababu ye ka se ka mɔgɔw kɔni fari faga o de la minisiri ye kominike kɛ k'u ka damanda baara bɛɛ jɔ fo septembre kalo tile bi saba natɔ nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ɲinan san in na kabini san daminɛ janvier kalo i k'a dɔn fɛn min ye kulukoro mara ye u ka dugu bɛ yen n'u b'a wele ko nunga nunga damandaba dɔ fana dafirila yen o kɛra sababu ye ka se ka maa bi wolonfila bɔɲɔgɔnko k'olu bɔnɛ u ni na kunnafoni nasiraw la ni aw hakili b'a la an ka jamana kɔrɔnyanfan binna juguw tɛgɛ kɔnɔ kabi sandiya min san ba fila ni tan ni fila waatiw la U tun ye maa dɔ sɔrɔ k'o jalaki ka se ka taa n'a ye fo CPI la n'o tun ye alihassan age muhamɛdi a ka kiri tɔ tun bɛ sen na hali bi jalakiw taara k'a sɛgɛrɛ hali n'a sɔrɔla a ko kɔni kɛra ka fan dɔ kɛ ka maaw nisɔndiya ka tila ka fan dɔ kɛ ka maaw bila sɔnja la maa kofɔlen ale tun ye polisilaka ye san minnu na an ka jamana kɔrɔnyanfan binna tɔnbukutu mara kɔnɔnaw la jalakiw taara k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ye dankari hadamadenya la a ye hadamadenya buruja a ye mɔgɔw dankari buna hadamadenw la a ye mɔgɔw nima tɔɔrɔ n'u b'a wele ko torture o jalaki minnu taara k'a sɛgɛrɛ wa olu dama de ye a nɔ don min y'a tɔ ye an da bɛna s'o ma ɲɛfɛ janvier kalo tile janvier kalo san ba fila ni tan ani saba tɔnbukutu mara kɔnɔna la maa kofɔlen ka kiri kunfɔlɔw daminɛna arabadon juin kalo tile mugan ani wɔɔrɔ Cour de la Haye la Pays-Bas jamana kɔnɔ ni dɔw b'a dɔn ni Hollande ye kiriw kɔni kɛra alihassan ka kiri kɛra ka se ka kunnafoni camanw di mɔgɔw ma fo ka na se jalaki minnu kɛra k'a nɔ don ko maa kofɔlen jalaki minnu y'a nɔ don aw y'a tulo mada ko a jirala k'a fɔ ko a ye dansago ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ Mɔgɔw ka ɲininkalisenw fɛ k'a y'o nima tɔɔrɔ o jalaki y'a nɔ don k'a jirala k'a fɔ a ye adamadenya buruja ka adamadenya nangari ka wale dɔw kɛ minnu bɛ adamadenya danbew bɔ a la ko o jalaki fana ye a nɔ don maa kofɔlen fana jalaki min y'a nɔ don sabanan la o ye a ye dansago wale tigilama dɔw fana tun bɛ jamana kɔrɔnyanfan fɛ a sanw na n'o ye Ansar Dine Al-Qaïda au Maghreb islamique a y'olu dɛmɛ fana ka se ka dansago wale dɔw ta ka maa dɔw sɛgɛrɛ min kɛra sababu ye k'o maaw nima tɔɔrɔ k'u ka adamadenya hakɛ caman minɛ u la ko nin saba de y'a nɔ don jalaki wɛrɛ minnu fɔra mɔgɔw fɛ n'o ye k'a fɔ musow ka bin musow kan k'o m'a nɔ don an ka yɔrɔ lahɔrɔmama minnu bɛ yen yɔrɔ minnu n'u kɔlɔsilen don olu fana ye kari-karili min kɛ k'o fana m'a nɔ don Ɔ nin yɔrɔ fila yɛrɛ n'i y'a lajɛ maa caman sinsinnen de kun nin kan k'a fɔ kamalen ye dankari bon hadamadenw na tɔnbukutu mara kɔnɔ san ba fila ni tan ni fila ka taa se ba fila tan saba sanw na nin waleya fila de la nka CPI ye a ka kiriw kɛ u da ma don ninnu na kuma tɛ ka taa se ka ɲɛfɔli kɛ u la u y'a jira fana maa kofɔlen ko nin jalaki minnu y'a nɔ don k'u bɛna sigi wɛrɛ kɛ sigi wɛrɛ min ni o bɛna boli k'a fɔ a ka kan ka kalo hakɛ walima san hakɛ jumɛn kɛ kaso la k'o jalaki bɛna o kiri bɛna kɛ ka se k'o jaabi fana bɔ k'o bɛɛ an b'an sigi k'a lajɛ o bɛna kɛ san tan kɔnɔ wa san duuru kɔnɔ wa jaabi min b'a bɔ a la an b'aw kunnafoni o la An balima bamanankan mɛnbaaw nin bɛ dan sigi bi ta la an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni waati ye o de kɛra nin ye an bɛ dugawu don ka sa aw ni ci aw ka tulomajɔ la a k'an bɛn laseli nata